n ka foli bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen gawusu kulubali don ka bɔ miɲankala kucala zankoro la n b'a fɛ ka ko dɔ kɛ duniya kɔnɔ fɛn min ne ma deli k'a ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ n bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ farafinna kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ min ma deli k'a ɲɔgɔnna kɛ bɔn n bɛna fama fana k'a sɔrɔ n m'a ɲɔgɔnna kɛ bari kuma cayalen don laturu dɔnni ko kuma la walasa k'a jira mɔgɔ la ko laturu dɔnni ye tiɲɛ ye ko a bɛ se ka mɔgɔ bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka na n'i ye nafolo tigiya kɔnɔ k'a bɛ se ka mɔgɔ bɔ kɔfɛmɔgɔya la k'i bila ɲɛfɛ cɛw ɲɛ o de kosɔn n nana ni o nasira ye sunkalo ɲɛkɔrɔla in na bari kakɔrɔ don san tɔw la sunkalo kɔnɔ de n bɛ fɛn dɔw labɛn ka di mɔgɔw ma walasa sunkalo ka nɔgɔya mɔgɔ bolo mɛ n'a n'a ye n'i b'a fɛ sunkalo ka nɔgɔya mɔgɔ min bolo yanni sunkalo ka don de i bɛ fɛɛrɛ tigɛ olu ye sunkalo b'u sɔrɔ lafiya kɔnɔ dolo datugu kɛlen don ka mɔgɔ caman sɛgɛn ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn misali damadɔ bɛ yen n'i y'a ye adamaden la k'a b'a f'i ye ko n taara mɔri caman fɛ n taara soma caman fɛ mɔgɔ ma dilan da la k'a fɔ mɔgɔ dolo datugulen de don bɔn maa caman dolo datugulen don i bɛ nasi ko ka sɛbɛn bil'i kunna k'i ko jiri la ka dɛsɛ cɛ o cɛ tɔgɔ bɛ f'i ye ko dɔnni b'o la i bɛ t'i ka sabara bila a bɛɛ ka da la kelen kelen i b'i ko a bɛɛ ka nasi la i tɛ taa yɔrɔ si walahi dolo datugu de b'a kɛ o dolo datugu kelen muso dɔw bɛ furu kɛ walahi u ti den sɔrɔ bɔn ni muso ma den sɔrɔ dɔrɔn u b'a filɛ kɔnɔdimi de u taa furaw cɛ ka kɛ muso kɔnɔ o b'a sɔrɔ cɛ dolo datugulen don cɛ min dolo datugulen don o ti den sɔrɔ koyi bɔn muso dɔw bɛ olu fana dolo datugulen don kɔnɔdimi t'u la olu ti den sɔrɔ koyi kɔnɔdimi ko tɛ doloko de don en tant k'i ka dolo datugulen don i ti den sɔrɔ i tɛna nafolo sɔrɔ i b'i yɛrɛ sɛgɛn bɔn o doloko problème n'i y'a ye n ko n bɛna fɛn dɔ kɛ ɲinɛ n ma deli ka min ɲɔgɔnna kɛ bɛɛ n'i ka dɛmɛ sira don jamanajɔ la parce que ne y'a ye gɛlɛya min bi farafinna n bɛ se ka dɔ bɔ a la ne y'o ye n bɛ se ka dɔ bɔ a la gɛlɛya min bɛ farafinna kɔnɔ o kana bonya i hakili ma fiyewu dalilu dɔw bɛ yen olu ye dalilu de ye n'i y'a kɛ a bɛ kɛ olu ye ala kalenkanw de ye n'i y'a kɛ a bɛ kɛ a bɛ silamɛya kɔnɔ a bɛ kafiriya kɔnɔ o dalilu kɔni diɲɛ kɔnɔ olu bɛ yen n ye dolo daga labɛn ka yafa ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ye dolo baara kɛ ne fɛ ne ye dolo daga labɛn mɔgɔ ye miliyɔn fila ni waa kɛmɛ n y'a kɛ mɔgɔ ye miliyɔn fila ne ye dolo daga labɛn hali miliyɔn saba ka di mɔgɔ dɔw ma walahi bɔn dolo daga la ne ma deli ka dolo baara miliyɔn kelen duguma fo n'a kɛra siɲɛ kelen ye waa kɛmɛ ni waa bi seegin n delila k'o kɛ siɲɛ kelen o sɔrɔla min fɛ a tigi ye ala kama ani kuma caman fɔ n y'a kɛ o sen fɛ o dolo daga kelen n y'a dilan ka waa naani ɲin'a la n'i ye waa naani sara dolo daga n b'a d'i ma waa naani ko in kɔrɔ mun ye bari ne ka laɲini ye ka fantan bɔ fantanya la ka na n'a ye fɛntigiya kɔnɔ o ye n ka laɲini ye o kama n y'a kɛ waa naani n'o tɛ n'i ko dolo daga sisan ko waa kɛmɛ kɛmɛ daga in bɛ dɛsɛ ne b'a dɔn walahi a bɛ dɛsɛ siga foyi t'a la waa kɛmɛ kɛmɛ mɛ k'a kɛ waa naani ye a kun ye e min jɔnnen don i kunna ta la walasa e ka se ka dɔ sɔrɔ a la n y'a kɛ waa naani bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na parce que i bɛ gɛlɛya min na n'i b'o dɔn i kan ka wuli ka na n kɔrɔbɔ sanga n'a ka waati bɛɛ n mana video kɛ n b'a fɔ mɔgɔw ka na n kɔrɔbɔ n b'o ɲini bɛɛ fɛ n'i ye adamaden kɔrɔbɔ de i b'a dɔn bon komi n ye kɔrɔbɔli ɲini mɔgɔ fɛ i bɛ wuli nin sen i bɛna nin kɔrɔbɔ n'i y'a kɔrɔbɔ n'i ye daga in ta n'i y'a ko da la k'a fɔ ko ala ye gɛlɛya wuli k'a bɔ i ka duniyatigɛ kɔnɔ a sirilen tɛ k'a fɔ ko sunkalo ko dɛ ni mɔgɔ mɔgɔ n'ala y'a koli latigɛ mɔgɔ o mɔgɔ ma fɔ ko ala y'i ka fantanya banni latigɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ dolo daga y'o de ye fɛn o fɛn b'i ka adamadenya la kɔlɔlɔ la a b'a bɛɛ wuli ka bɔ yen e yɛrɛ bɛ n'i ka diɲɛnatigɛ sira dɔ kan i ma sigi ni min ye fiyewu n y'a dabɔ o kama bɛɛ k'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ kelen min sera ka dɔ bɔ farafinna gɛlɛya la ko o ye gawusu kulubali ye mɔgɔ m'a ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ k'a fɔ ko i tɔgɔ fɔra a la mɛ ne yɛrɛ m'a kɛ fɔlɔ nka ne bɛna k'a kɛbaa fɔlɔ ye duniya kɔnɔ ka farafinna ka dɔ kɛlɛ ka bɔ farafinna gɛlɛya la pewu ni ala ye mɔgɔ minnu garisigɛ don a la n b'a fɔ ala ka barika don a la olu bolo jamana caman bɛ yen a bɛ sɔrɔ yen walasa nɔgɔya kama halisa laginɛ a bɛ sɔrɔ laginɛ bon mɔgɔ minnu bɛ laginɛ walasa olu kana sɛgɛn a nɔfɛ n y'a bila ka taa laginɛ o tigilama ka nimoro o filɛ ekran sanfɛ a tɔgɔ ye ko abu n bɛ segin nimoro in kan ka nimoro in fɔ tuguni a bɛ se ka a faamu cogo min na laginɛ nimoro nin ye 00224 laginɛ nimoro 00224 62 334 77 48 o ye laginɛ nimoro ye i bɛ abu de sɔrɔ n'i ye nimoro in wele i bɛ mɔgɔ min sɔrɔ a tɔgɔ ko abu n'i mago bɛ dolo daga la i b'a sɔrɔ ale bolo n ye sɛbɛn dɔ labɛn sɛbɛn in n'i y'a ta i bɛ taa dɔrɔmɛ tan ganan da sanfɛ ani dɔrɔmɛ kelen ganan i bɛ dɔ da kote dɔ in na ka dɔ da kote dɔ in na k'a tu o fana n'i y'a tu i bɛ warimisɛnnin in tilenna i bɛ dɔ tigɛ ka bɔ a golo la walasa i ka wari y'i ɲɛna sɔgɔma o sɔgɔma i bɛ sɛbɛn in bɔ ka wari in filɛ i ɲɛna k'a bila i kunna ni tile labanna laban cogo min na i bɛ n'o sidɔn o ye ni tile labanna cogo min na yɛrɛ mɛ n'a b'i kunna da la k'a fɔ ko ala y'i ka fantanya ban duniyatigɛ la pewu n bɛ tontigi gariya n bɛ kuma tontigi gariya nafoloko kan parce que tontigi laturu nafoloso don mais ne bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ye n ko mɔgɔw nafoloso de tɛ n ko laturu de nafoloso don fɛn dɔ de b'a kɛ mɔgɔw ka nafoloso ye o fɛn min bɛ o ko ye waati damadɔ de bɛ fɛn ninnu na o tontigi gariya yɛrɛ filɛ san kalo tan ni fila kɔnɔ kalo kelen de bɛ yen ale bɛ se ka baara kalo min kɔnɔ o kalo kelen fana kɔnɔ tile kelen de b'a kɔnɔ o tile kelen kɔnɔ ɛri dɔ de fana bɛ yen ɛri saba n'i sera ka hakɛ min dilan o kɔnɔ o de ye garisigɛ ye o de kama fɛn ninnu fɛn camanbaw tɛ bari ne ti a baara ka tɛmɛ ɛri kan n t'a baara ka tɛmɛ a don kan parce que ko walasa an ka se ka caman sɔrɔ a bɛ kɛ ka bɛn a waatiw de ma o sɛbɛn bɛ yen n delila k'a fɔ fana to eh, a tɔgɔ de seju janfa alimami yusufu de don a bɛ turabu kɔnɔ mɔgɔw tun bɛ marifamugu de kɛ k'ale saraka ka caya k'a sɔrɔ turabu so tan ni wɔɔrɔ dawulaso de ye ale ye walasa i ka se ka daraja sɔrɔ duniyatigɛ la a bɛ sɔrɔ janfa alimami de la mais mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye tasuma don marifamugu la k'ale saraka siɲɛ kelen i ka dolo datugura i mako dɔ sara n'o tɛ a tɛ foyi dilan i ye ni tiɲɛ tɛ bɔn o kama walasa ka se ka o fana siga bɔ mɔgɔw la n y'a tulu dilan n'o ye yusufu tulu ye k'a labɛn tulu la k'a bila k'a kɛ waa fila fila ye waa fila fila n'i ye waa fila bɔ i bɛ kelen sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'a tulu mu tile tan ni duuru ka da ɲɔgɔn kan i ma siran k'a muni dabila o tigi bɛ fara musow kan walima o tigi fana bɛ fara cɛ nigɛlɛnw kan n'o tɛ n'i y'a muni daminɛ yanni tile tan ni duuru cɛ i bɛ siran i b'a bila o daraja a n'a dawula a n'a garisigɛ bɛ taama ɲɔgɔn fɛ ninnu bɛɛ ye fɛnw de ye fɛn minnu dabɔra kɔrɔbɔli kama duniyatigɛ la ne ye ninnu bɛɛ dabɔ kɔrɔbɔli de kama bari adamaden bolofɛn a b'i ni cɛw bɔ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ da ka fɔli tɛ n y'a dabɔ o de kama o kɔfɛ bololanɛgɛ dɔ bɛ yen n'o ye naminɔrɔ ye san o san n b'a bɔ naminɔrɔ ye ni kalo jɔra sisan n'an y'a sɛbɛn k'a ban ka nɛgɛ ninnu kɛ nasi na k'a don dugu jukɔrɔ k'a datugu fo ka taa kalo tan ni fila dafa tuguni a bɛ bɔ laadalafɛn don farafinna yɛrɛ bɛɛ a bɛ dilan du kelen dɔrɔn ne kɔnɔ o y'an ka du ye farafinna bɛɛ du kelen pewu n'i y'a don i tɛgɛ la k'a daminɛ bolimafɛn kasara la ka na se yirikanyɛlɛn ma ani ba sanfɛ mɔgɔ min bɛ eh, mɔni kɛ ba sanfɛ pour que kurun kana tunu n'i ye yɛlɛnkanso kana ben n'i ye i kana bɔ yiri kan ka ben n'i bɛ mobili kɔnɔ walima moto kan k'i kisi ka bɔ sirabakan kasara ma nɛgɛ in bi o kɛ dutigi min ni bɛn t'i ka du kɔnɔ i bɛ naminɔrɔ in ta k'a don i tɛgɛ la i b'i ka dudenw bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan ko réunion b'i bolo o b'a sɔrɔ a b'i tɛgɛ la n'i y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kankaridakan minnu b'i fɛ i b'a fɔ i ka dudenw ye n'i y'i ka dudenw sigi ka fɛn o fɛn f'u ye ka nɛgɛ in to i tɛgɛ la fo ka taa se u bɛɛ ka saya ma u t'a kɔrɔbɔ maa si tɛ se k'a kɔrɔbɔ i ka du bɛ k'i sago ye cɛ min n'a muso ti bɛn fiyewu o cogo kelen don muso min n'a cɛ ti bɛn o cogo kelen don den dɔ n'u masa ti bɛn fiyewu n'i ye nɛgɛ in sɔrɔ k'a don i bolo la a bɛ nin ko in ban kuma min bɛ bɔ i da kɔnɔ ka ɲɛsin furuɲɔgɔn ma walima i ka dudenw ma o kuma in bɛ k'u tulokɔrɔ kumaba de ye maa si tɛ se ka kuma in kɔ yɛlɛma o nɛgɛ fana o namini yɔrɔ o fana b'a la an bɛ ka gɛrɛ waati dɔ la subagaw ka waati don san o san n'a waati in sera a tɔgɔ de ye fiɲɛ ci fiɲɛ ci waati n'a sera funteni kɔnɔ subagaw bɛ tiɲɛni k'a la kosɛbɛ o kama tafo in n bɛ tafo dilan subagaw kama n'i y'a tafo siri i cɛ la e bɛ du min kɔnɔ o ko tɛ i kiniyanfan fɛ du saba min nɔrɔlen don i ka du la ka taa i kiniyanfan fɛ ani du saba min nɔrɔlen bɛ i ka du la ka taa numanyanfan fɛ subaga tɛ se ka mɔgɔ ta ye o du kɔnɔ kuma tɛ e yɛrɛ bɛ du min kɔnɔ ni jama ye kɛmɛ bɔ n'a sirilen don i den la i bɛ subaga dɔn kɛnɛ kan o yɔrɔnin bɛɛ hali ni sanu b'i den bolo k'a di mɔgɔw ma subaga tɛ sɔn ka sigi fiyewu k'i den bɛ d'a sen kan a tɛ sɔn a bɛ wuli ka taa o tafo labɛnnen don nin wa nin fɛn ninnu si tɛ fɛn caman ye dɛ nin si tɛ fɛn caman ye waati de bɛ nin bɛɛ la don bɛ nin bɛɛ la kalo dɔ de bɛ nin bɛɛ lajɛlen la an sera ka hakɛ min sɔrɔ a la ni ala ye mɔgɔ min garisigɛ don o la a fɔra a banna o tuma na n bɛ segin a kan tuguni faransi tulu in bɛ sɔrɔ faransi dolo daga bɛ sɔrɔ yen sɛbɛn in bɛ sɔrɔ faransi nɛgɛ in bɛ sɔrɔ faransi a bɛ sɔrɔ côte d'ivoire fana bon côte d'ivoire nimoro n b'o bila imami soubré ale ale tɔgɔ ko imami ale bɛ côte d'ivoire fɛn ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ ale bolo ale fana ka nimoro filɛ écran sanfɛ nka n bɛ segin o fana kan côte d'ivoire nimoro la o ye 00 225 07 68 66 24 30 o ye Côte d'Ivoire numéro ye imami n'i y'a wele i ni imam bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc mɔgɔ minnu bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ olu bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ yen k'a sɔrɔ a ma kɛ ni wulikajɔ ye k'a fɔ ko a bɛ na Mali la walima ka wari sama ka na mali la k'a k'a sama a ma n'a y'ale wele n'a n'a ye ɲɔgɔn ye a bɛ fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ale bolo bon dugure sigilen don faransi mɔgɔ minnu bɛ europe olu bɛ se k'a sɔrɔ dugure bolo faransi bon o dugure ka nimoro o fana bɛ écran sanfɛ mais dugure fana ka nimoro de 0033 dugure ka nimoro 652 44 23 70 o ye dugure ka nimoro ye ale sigilen don faransi bon n da sera fɛn o fɛn ma fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ dugure fana bolo o tɛmɛnen kɔfɛ mali kɔnɔ yan kayes a bɛ sɔrɔ kayi jamana kan isiyaka bolo bɔn n'i y'a jateminɛ burukina burukina o fana ye isiyaka ye isiyaka sigi bɛ burukina burukina nimoro fana o filɛ ekran sanfɛ mɛ burukina nimoro n bɛ segin a kan 00226 74 05 44 34 o ye burukina nimoro ye a bɛ sɔrɔ isiyaka bolo burkina ni ala sɔnna n'a ye nimoro in wele a n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ sɛnɛgali a bɛ sɔrɔ sɛnɛgali fana n ka reperesantan sigilen don sɛnɛgali kɔnɔ o tɔgɔ ye ko musa sɛnɛgali nimoro fana filɛ 00 221 77 69 08 219 o ye sɛnɛgali nimoro ye a tigi tɔgɔ ye ko musa n'i ye nimoro in wele i ni musa bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ da sera fɛn fɛn ma nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ nin jamana ninnu na k'a sɔrɔ a ma kɛ wulikajɔ ye fiyewu wa ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ta da a la k'a fɔ ko i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko ala ye fantanya kɛlɛ ka bɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala kalenkanw don dɔnni minnu don ala kalenkanw don yɛlɛma cogo foyi foyi foyi foyi t'a la bɔn k'a lase adamadenw ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma parce que farafinna ko dama tɛ e, mali ko dama tɛ dunuya ko de don k'a lase dunuya mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i jija i k'a sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ a man can mali yɛrɛ kɔnɔ yan dugu mana jɛ k'a daminɛ sɔgɔma 6 heures la ka taa se tilebin ma jama yɛrɛ min bɛ yan a ka gɛlɛn dɔɔni tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ n bɛ se ka layidu di n tɛ se ka layidu di mɔgɔ ma k'a fɔ ko n'i nana waati o waati i b'a sɔrɔ yan bari n bɛ k'a kɛ ka taa se sunkalo tile tan ni duuru ma a bɛ jɔ o la wa sariti tɛ n bolo k'a fɔ ko sunkalo tile tan ni duuru fana k'o b'a tɔ sɔrɔ yen wala o sariti tɛ n bolo parce que a bɛ ka taa taa cogo min na n t'a dɔn ni o b'a tɔ sɔrɔ yen k'a fɔ ko tile tan naani don k'i bɛ na ko ne ko tile tan ni duuru a bɛ dabila n'a fɔra i ye k'a banna a kana bali i la bɔn kayi isiyaka ka nimoro isiyaka nimoro isiyaka nimoro di yan dɛ kayi isiyaka ka nimoro n ye isiyaka eh, tɔgɔ fɔ kayi bɔn ale ka nimoro n m'a ka nimoro ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna n bɛna kayi isiyaka nimoro fɔ wala kayi isiyaka ka nimoro 76 11 86 55 wala o ye kayi n'i y'ale nimoro wele i bɛ isiyaka de sɔrɔ ni ala sɔnna i bɛ fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ale fana bolo ni ala ye mɔgɔ minnu garisigɛ don a la yarabi ala ka barika don a la olu bolo ko o kɔrɔ ye ko ala ye olu ka ɲɛnamaya gɛlɛya ala y'o cɛ ka bɔ yen n tɛ se ka layidu ta k'a fɔ ko san wɛrɛ ko n bɛ nin ko in ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ nin y'a kɛko fɔlɔ ye bɔn n m'a dɔn k'a fɔ san tan ɲinɛn kɔfɛ k'a fɔ ko n bɛna segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan bari n ka pɛridima min b'a la n yɛrɛ b'a dɔn nka n bɛ k'a kɛ ala de kosɔn ani ɲinɛn gɛlɛya kosɔn